daoibh agus fáilte go dtí mo bhaile féin. Cad is brí le baile? Smaoinigh faoi obair bhaile. Baile is home, so mo bhaile or mo bhaile féin my own home. Ok, so tasc uimhir a haon, féach ar na pictiúir agus tá buachaillí agus cailíní ag caint. So, em. éist, abair agus scríobh. So, éist, listen, abair, say, agus scríobh, write, an Ghaeilge agus an Béarla i do chóipleabhar. Ok? So, uimhir a haon, Dia daoibh, is mise Sadhbh agus cónaím i lár na tuaithe. Hello, my name is Sadhbh and I live in the. countryside. Haigh, is mise Dónall agus cónaím i lár na cathrach. Hi, I'm Dónall and I live in the city centre. Go mbeannaí Dia dhaoibh, is mise Aoife agus cónaím i lár sráidbhaile chiúin. Hello to all. I'm Aoife and I live in a quiet village. Cén chaoi a bhfuil sibh? Is mise Stiofán agus cónaím i lár agus cónaím i mbaile beag cois farraige. How are ye or how are you all? I'm Stephen or Stiofán and I live in a small town. Beside the Sea. Is mise Tom agus cónaím ar oileán beag. I'm Tom and I live on a small island. Is mise Síle agus cónaím i lár na tíre. I'm Síle and I live in the midlands, i lár na tíre. Is mise Seán agus cónaím i gceantar feirme. I'm Seán and I live in a farming area. Is mise Siobhán agus cónaím ar imeall na cathrach. I'm Siobhán and I live in or on the outskirts of the city. Cillian anseo, Táim i mo chónaí ar imeall an bhaile. Cillian here. I'm living on the edge of the town. Is mise Marcus agus táim i mo chónaí i gceantar iargúlta. I'm Marcus and I live in a remote area. Is mise Réiltín agus táim i mo chónaí in eastáit tithíochta. eastáit tithíochta. It's a tricky pronunciation that. I'm Réiltín and I live in a housing estate. Ok, so scríobh an Ghaeilge agus an Béarla i do chóipleabhar. Féach ar tasc uimhir a dó. So tá lán foclóir nua anseo agus seo áiseanna sa cheantar. áiseanna, facilities. So ionad siopadóireachta, shopping centre. Ollmhargadh, supermarket. Siopa fón póca. Siopa leabhar. Siopa éadaí. Siopa bróg. Siopa búistéara. Siopa spóirt. Siopa áise. Bialann. Caifé. Cógaslann. Gruagaire. siopa ilranna, siopa torthaí agus glasraí, oifig an phoist, banc, leabharlann, pictiúrlann, ionad spóirt, linn snámha, páirc imeartha, clós súgartha, ionad pobail. Sea, scríobh an Ghaeilge agus an Béarla isteach i do chóip. leabhar agus cuir tic OK. Tick the ones that are in your area OK. OK, ceisteanna anois. Seo tasc uimhir a trí. So, ceist uimhir a haon, cá bhfuil tú i do chónaí? Mar shampla, Tá mé i mo chónaí i Leamhcán. Uimhir a dó, cén sórt ceantar atá ann? sampla, is ceantar ciúin atá ann. Uimhir 3, An bhfuil a lán áiseanna i do cheantar? Are there a lot of áiseanna, facilities, i do cheantar? In your area? An freagra, Tá a lán áiseanna i mo cheantar. nó Níl a lán áiseanna i mo cheantar. or Tá cúpla áis i mo cheantar. Ceist 4, Liostaigh na háiseanna atá i do cheantar. em, so scríobh an liosta ansin. Scríobh b'fhéidir deich, okay? Even if you're saying, oh I can't think of deich, I can't think of ten that are in from that list, just pretend that there are, ok? Just to have a few. Uimhir a cúig, An úsáideann tú na háiseanna sin go minic? Do you use the, these, facilities? go minic, often? úsáidim na háiseanna sin go minic, nó ní úsáidim na, na, na háiseanna sin go minic. Agus uimhir a sé, cén áis is fearr leat? What, which, do you prefer? What is your favourite? Eh, mar shampla, is í an phictiúrlann an áis is fearr liom.